Tá dian-iomaíocht tar éis a bheith ann le blianta beag anuas idir an Chloch Baile Cholla is Camros. Is idir an dá fhoireann atá an corn tar éis a bheith le cúig bliana anuas i gContae Laoise. Chuir Camros stop leis an gCloch Baile Cholla nuair a bhíodar sa tóir ar an gceathrú chraobh as a chéile fiche fiche trí nuair a chloíodar iad i mBabhta Leathcheannais na bliana san tar éis pocanna éirice. An bhliain dár gceann, bhain an Chloch Baile Cholla díoltas amach ag an staid chéanna. I gcoinne a chéile sa chluiche ceannais i mbliana, Cioca foireann a bheadh buacach i fiche fiche cúig? Mícheál Ó Drisleáin thá i mbun tráchtaireachta cluiche ceannais iománaíochta Laoise. Tá cosantóirí láidre ag an gCloch, Baile Cholla le leithéidí Darren Maher, Lee Cleere agus Brian Corby. Sé Aidan Corby an captaen agus tosnóidh sé i lár páirce tráthnóna agus an líne lán tosaigh an-bhríomhar ar fad, Cillian Dunne, Willie Dunphy agus Stephen Bergin. Tá aonad láidir cosanta freisin ag Camros, le Cathal Cuddy an-láidir ins an líne lánchúil agus ansan lasmuigh Eoin Gaughan an-éifeachtach freisin. Odhran Phelan agus Liam Delaney a thosnóidh i lár páirce dóibh agus tosaithe maithe ag coimeád súil ar Zane Keenan agus James Cuddy. Slua an-mhór bailithe isteach anseo tráthnóna agus sean-aithne ag na foirne seo ar a chéile. Dar ndóigh, an Cloch, Baile Cholla ag iarraidh an chraobh a bhaint arís i mbliana tar éis craobh na bliana seo caite a bhuachaint agus iad sa tóir ar 5 chraobh In imeacht sé bliana deis anois ag Camros an ceann san ag tuirlingt ó iarracht Mossy Keyes agus tá sé sin thar an trasnán ansan, scór den chéad scoth agus, bhuel, tá an dá thaobh le tosaithe iontacha anseo tráthnóna. Camros ag teacht babhta amháin eile. Iarracht ansan blocáilte go maith ach an tuirlingt agus an sliotar ag deireadh thar n-ais ag Camros agus gheobhaidh siad an tarna seans ansan. James Cuddy an lántosaí agus tá sé aige! Sárchúilín ansan. Tús maith ansan ag foireann David Cuddy. Leis an Cloch, Baile Cholla ag teacht amach bua maith insan cluiche leathcheannais i gcoinne Baile na Coille. Ceann san ag tuirlingt san áit chontúirteach istigh, an ceann san smachtaithe agus deis cúl agus neadaithe sa líontán ag Willie Dunphy, an lántosaí, an ceann san smachtaithe go gleoite aige, címid arís in airde a chuaigh sé, sliotar ina lámh aige agus gan ach rud amháin ar intinn, cúl bainte amach ansan aige. Anois poc saor ar an dtaobh eile ag Zane Keenan. Buntáiste ag an gCloch, Baile Cholla, tús na himeartha. Ceann san curtha isteach, thriail sé cúl agus tá sé aige! Bhí go leor ar an líne ansan ach Zane Keenan le cúl ar an dtaobh eile agus na foirne ar comhscór arís. Címid arís urchar, beagnach stop ansan ag an gcúl báire Cathal Dunne. Ach ag an deireadh, críochnaíonn sa líontán. Amach anois le Joseph Pearson. Ansan smacht go deas istigh. Cillian Dunne. Cabhair ag teastáil, an chabhair ag teacht ansan ó Stephen Bergin. Comhimirt an-mhaith ansan i measc na dtosaithe. Scór maith ag Bergin. Anois Cathal Dunne teacht amach babhta amháin eile. Beidh an dá thaobh réasúnta sásta anseo. Fós ag fáilt cóirí sóirt a chéile. Ansan ag tuirlingt san áit contúirteach smacht go hálainn ansan ag Cillian Dunne. An pas oibrithe tríd agus deis ar chúl eile an turas so ag Stephen Bergin. Ach ceisteanna ansan fén gcosaint ag Camross. Ach deacrachtaí ansan. Bergin á smachtú, cúilín ó chianaibh, cúl anois, féach, ní raibh éinne in aice leis agus phioc sé a spota. Anois Tadhg Doran. Freagra ag teastáil ón gcúl sin agus bearna de shé chúilín anois oscailte idir na foirne anseo i bPort Laoise. Blocáil maith arís, féach ansan. Camross ag déanamh dul chun cinn éigint. Deacrachtaí ansan ag an gCloch Baile Cholla é sin a smachtú. Sliotar agus camán agus gach aon rud caillte istigh ansan ag ag an deireadh. Thar n-ais ag Camros. Cluiche teann agus dian go maith. B'fhéidir go bhfuil deis anso ar chúl agus tá go deimhin ag Zane Keenan! An tarna cúl aige siúd anseo tráthnóna ag Camros. An chéad cheann tháinig sé ó bhuille saor ach an ceann so ón imirt oscailte agus féach urchar d'iarracht ag Keenan. An bhearna thar n-ais dtí trí chúilín arís. Gar don taobhlíne, Cillian Dunne. Féachaint in airde. Fé bhrú. Uillinn ghéar. Scór an chluiche, b'fhéidir, ansan ag Cillian Dunne. An-iarracht ón dtaobhlíne. Agus an Cloch Baile Cholla ag tarraingt leotha. Arís iad ag taispeáint go maith. Cluiche breá spórtúil. Deis ón dtaobhlíne ag Stephen Bergin. Nuair a théann cinn mar sin thar an trasnán bíonn siad ar fheabhas. Agus, bhuel, tá Bergin istigh leis féin anseo tráthnóna. An-thaispeántas. Beidh cúpla scór ag teastáil ó Camross ag an staid seo. B'fhéidir go bhfuil deis agus fós ag dul isteach ansan. Tá Eoin Cuddy, tá sé fé bhrú ach díograis sa bhfear céanna. Tá an scór tógtha ag an deireadh. Agus bhuel níl an tuáille caite isteach ná é, tá siad fós ag maireachtaint sa cluiche. An club is iomráití i gContae Laoise is ea Camross agus seacht gcraobh agus fiche tugtha leotha. Níl deireadh déanta lena gcuid scórála ach blocáilte ag an deireadh ag an cúl báire Cathal Dunne. Faoiseamh is ea é sin don gCloch, Baile Cholla. Bhí deis glórmhar ansan ag Camros, trí chúilín idir na foirne. Corn Bob O'Keefe ann dos na buaiteoirí. Deis ansan ag an gCloch, Baile Cholla babhta amháin eile agus tá sé sin ag Joe Corby. Scór maith ag an ionadaí. Tamall amach anso. Camros ag iarraidh é sin a ghlanadh. Sé Eoin Dowling, ach ní glanadh iontach ar aon chor é sin agus bronntanas seilbhe thar n-ais don gCloch, Baile Cholla. Deis ansan ag an ionadaí, an fear a tháinig isteach le gortú, Stephen Maher, gortaithe cuid mhaith den bhliain ach tá sé thar n-ais ar a sheana-léim. Laoch na bhfoirne agus laoch a chlub anso agus an-chríoch ar fad aige ansan. Leis an t-am geall le bheith caite an réiteoir ag faire ar an uaireadóir ansan agus an fheadóg dheiridh séidte, cúig craobh buaite in Laois le sé bliana anuas, siad an Cloch, Baile Cholla atá in uachtar agus dianchoimhlint anso ach tuillte acu, Corn Bob O'Keefe ag filleadh, babhta amháin eile.